akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekiri ọka akụkọ bụ maazị Ofili Ikenna gerezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ndị Igbo na njirimara ha emeela ka anyị mara na ị ga-ahụ ndị Igbo na South Eastern Nigeria ndị nke gụnyere Anambra Enugu Imo Abia nakwazi Ebonyi steeti ọ bụ ebe ndị a ka a na-asụ asụsụ Igbo ma sụrụ ya n'isi kpọmkwem ị gakwara afụ ụfọdụ ndị Igbo n'ime Delta steeti Rivers steeti Benue steeti Cameroon na Equatorial Guinea nke bụ eziokwu bụ na a maara ndị Igbo dịka ndị na-agba mbọ njirimara ndị Igbo ndị ọzọ gụnyere ndị a ịkpụ ụzụ ite nkwụ ịzụ ụmụ anụmanụ nakwazi ịzụ ahịa nke eji mara ha na mba ụwa gbaa gburugburu Igbo kwenyesiri ike na Chineke bụ Chukwu Okike ma bụrụ Chukwu kere ha ma bụrụkwa ndị na-asọ arụ nsọ akụkọ mere ka anyị mara na ndị Igbo si na agbụrụ odogwu nwoke bụ Eri ụzọ akụkọ abụọ ka a kọrọ maka nna ya ukwu a bụ Eri mbụ ọ bụ onye Chineke zitere abụọ bụ na o so n'otu nwa nwoke nke Gad dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Baịbụl Jenesis isi nke iri anọ na isii malite n'amaokwu iri na isii o si na obodo ahụ were bịa n'ala Igbo anyị nọ n'ime ya ndị Igbo na-eri ọtụtụ nri mana e nwere ofe eji mara ndị Igbo ofe ndị a gụnyere nsara ofe onugbo ofe ọha ofe Owere ofe achara ofe egusi na ofe ndị ọzọ otu nri ndị Igbo na-akwanyesikarị ugwu bụ ji ọ bụ ya mere eji eme emume iri ji ọhụụ kwa afọ ọbụla ọ bụ obi eze maọbụ igwe ka a na-akwanyesikarị ugwu n'ala Igbo n'ihi na ọ bụ ha bụ ndị bụ ndị ndu e nwere n'ala Igbo dịka omenala ndị si wee dị a na-echi echichi dị iche iche n'ala Igbo dịka nze na ọzọ ọnụnụ di na nwunye n'ala Igbo na-amalite mgbe nwoke gakwuru nna nke nwaanyị gwa ya na o nwere mmasị n'ebe nwa ya nwaanyị nọ ebe ahụ ka a na-amalite mee ihe a kpọrọ ịkụ aka n'ụzọ ọzọ bụ ime ego nke ọzọ bụzi ịgba nkwụ ọ bụ emume ndị a ka a ga-emesịa e wee mara na nwata nwoke na nwata nwaanyị ga-abụrụzi ofu ọkpụ bụrụzi di na nwunye nwa nwoke izizi a mụrụ n'ala Igbo ka a na-akpọ ọkpara nna ya maka na a chọọ nna ya a hụghị ọ bụ ya ga-abụzi isi a hụrụ kwaba okpu n'ezinụlọ nchịkọta ndị Igbo na njirimara ha bụ na obodo ọbụla nọ n'ụwa ị hụghị onye Igbo mara na ndụ adịghị n'obodo ahụ nke a bụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP na-eri arịrị maka onye isi oche PDP nke Abia steeti nwụrụ anwụ aha ya bụ Johnson Onuigbo federal gọọmenti emere ka a mara na mmalite akwụkwọ maka ndị ga-ele ule WAEC na common entrance ga-amalite oge adịghị anya ọsọmpi bọọlụ premier league agụnyela wilfred ndidi bụ otu onye n'ime ndị super eagle dịka otu onye maara ihe ekwe na-akụ na premier league onye nnọchianya bụ prọfesọ Pondei md nddc kọrọpụrụ obi nke ndị oyibo kpọrọ fainting mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ maka ego dị njeri naira iri anọ ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na isi njedebe ị ga-anụ olu anyị ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere asatọ ụbọchị eke na-abịa ọka akụkọ ọ ka bụ maazị Ofili Ikenna mara na onye isi nkwọcha Adaeze ọgụ okwute ndewo